Chabwino, takumana futi pa day ya chiwiri monga lero, ndipo siku la lero ndi chisano. Pamene ili chisano pa chizungu timati Friday, so tione tizakambisana pa nthano zathu za mchinyanja ndipo nina nthano ina yomwe ndifuna kuti. Tilankhuzane pa nthano iyi. Iyi nthano ndi ya mbuzi zazimuna zitatu zaukali. Sono tione zomwe zili mu nthano imeneyi. Chabwino, monga momwe nakamba kale kuti lero tizakambisana pa mbuzi zazimuna zitatu zaukali, ndiye nthano yathu ya lero. Koma nizafotokoza mu Chinyanja cha mu Lusaka kuti munthu aliyense wamene azankhala akumvera nthano imeneyi ankhale okhulupilila nayo ndiponso okondwela nayo. Zikomo kwambili. Tiyeni timve nthano imeneyi. Mbuzi yaimuna yoyamba yaukali inali ndi mbuzi zina ziwiri zazikali zazimuna. Ndiye tiyeni tione. Iyi ndi mbuzi yoyamba yaukali. Iyi ndi mbuzi yachiwiri yaimuna yaukali. Iyi ndi mbuzi. yaimuna yaukali yachitatu. Ndiponso, mukati mwa nkhani umeneyo munalinso iyi, ulalo, kapena kuti bridge. Pambuyo ponkhala ulalo mkati mwa nthano yathu kunali ndondocha. Ndondocha pa chizungu amati beast. Ndondocha pa chizungu ni beast koma pa chinyanja tikuti ndondocha. So ngati iwe ndiwe beast ndiwe ndondocha. So tiyeni tione nkhani zili mukati. Ndili ndi njala, inatelo mbuzi yaimuna yoyamba yaukali. Ndipita kupyola ulalo kukadya udzu. Iyi ndi mbuzi yoyamba. Inamva njala ndiponso inali ufuna kupita ku malo ena kuti ikachite bwanji, ikadye zakudya kapena kuti udzu. So inalankhula kuti ndizapita pa ulalo kapena nizapita pa bridge niyende kumbali inango kuti nikadye zakudya.

Anatero Ndondocha. So uyu beast anauza mbuzi iyi. Anajumpa kuchokera munyansi muja kujumpira pa bridge. After ajumpira pa bridge anauza mbuzi kuti nizakudya iwe. Ooh ayi. Inatero mbuzi yaimuna yoyamba yaukali. Musandidye ine, mudye mbuzi yaimuna yachiwiri yaikali. Iyo ndi yaikulu ndi yonenepa. So, uyu mbuzi anayankha ndondocha, kapena kuti beast. Aka kambuzi kanayansa linga ndondocha uyu, kumuuza kuti, Awe, ine musanidye, mudye mbuzi ya number two. yaimuna yaukali, chifukwa ine ndine kang'ono, ndine koyonda, koma mbuzi yachiwiri yeve ni yonenepa, ni yoina. Ndiri ndi njara, inatelo mbuzi yaimuna yachiwiri yaukali. Ndipita ndipyola ulalo kukadya udzu, ndipo inayamba kupita, pata, pata, pata, pata, pata, pata. Ndondocha inalumpha. Ndidzadya iwe, inatero Ndondocha. So, uyu beast anayenda pamwamba pa bridge kapena kuti paulalo, kuuza mbuzi yachiwiri kuti nikudya iwe. So, tiye timvere zamene iyi mbuzi inamuyankha uyu Ndondocha. Ooh, ayi, anatero mbuzi yaimuna yachiwiri. yaikali. Musandidye ine. Mudye mbuzi yaimuna yachitatu yaikali. Iyo ndi yaikulu ndi yonenepa. So, iyi mbuzi inauza beast, kuti, Imwe a beast, imwe, musanidye ine. Mudye mbuzi ya, yachitatu, kapena kuti ya number 3 yaukali, chifukwa ndi yonenepa, ndi yamafuta. Mbuzi yachitatu inayamba nayenso kupita pa, pa, pa ulalo uja kapena kuti pa bridge. Pata, pata, pata, ndili ndi njara, inatelo mbuzi yayimuna yachitatu yayikali. Ndipita kupyola ulalo kukadya udzu. Ndondocha analumpha mwachimodzimodzi kukamba kuti, Ndikudya iwe! Ndondocha ija inati, Ndikudya iwe! Tsono tiyeni timve zomwe mbuzi yachitatu inachita kwa ndondocha ndi chiyani. Uuu! Usandidye ine! inatelo mbuzi yaimuna yachitatu, yaikali. Ine ndidzakudya iwe tsopano. Ndiye ichi, chi beast chinakalipa, koma nayenso mbuzi ija yachitatu inakalipa kwambiri. Ndiye tiyeni tione zomwe zinachitika, kuti ndi chiyani. Awa ndiyo anali mapeto a ndondocha, akuti uko ndiye kunali kusiliza kwa ndondocha, chifukwa mbuzi ija yachitatu yaukali inamenya ndondocha, ndiponso ndondocha anagwera pa manzi. Tikamuona ni uyu ndondocha agwera pa manzi, kuchoka pa bridge paja kugwera mu manzi chabwa! Ndondocha ni mathero yake. Ndiye nkhani yathu ya lero inali ya mbuzi zitatu. Mwakoma nonse zikomo kwambiri. Tikumanenso siku lina. Bye.